donald trump anasankhidwa kukhala president wa ku america 2016 timu imene anayenda nayo pa kampeni anakhala nayo up to 2018 kuyambira nthawi imeneyi wakhala akuchotsa ma advisor akalikali amene anamuwinitsa chisankho 2016 amayenda nawo pa kampeni amateteza boma kuyambira 2018 up to 2020 iyeyu amachotsa anthu amenewo more than 65 percent ya anthu amene analowa nawo mboma anawachotsa tinaziona 2020 pa chisankho the guy was vulnerable analuza ma elections ndi joe biden he was out of government Bashar Assad ku Syria anachoka mboma chifukwa opposition imanyengerera akuluakulu a boma lake ndikumatenga kumachita defect. Ena amphamvu zawo anaphedwa ndi America. By 2024 he was vulnerable, anathawira ku Russia ndikusiya boma. prigozhin ku russia amatumidwa ndi anthu akunja kuti athane ndi putin cholinga cha atsamunda amafuna vladimir putin akhale vulnerable timaziona kumalawi kuno a opposition akafuna kulimbana ndi boma makamaka president amathana ndi naseko chimene amachita amalimbana ndi anthu omuzungulira president especially nduna za boma amatiuza kuti auje waba chakuti auje ndi oyipa this and that ndiye timapempha profesa peter mutharika mukhale osamala pali anthu ena mboma limeneli akupanga propaganda mukakumana zikuoneka kuti muli limodzi koma akapita kuseri akuchita mitingi ndi malawi congress inu tinaziona 2018 saulos chilima sanangogalukira amatuma anyamata amene amanyoza nduna za dpp amapita pa social media anyamata aja ndikumanyoza nduna za dpp komanso anthu omuzungulira apm amene akuti anthu amenewa ndi oyipa anthu amenewa ndi akuba this and that leronso tikuziona ena akunena kuti ayi mukumunyoza jane ansah kodi pakati pa jane ansah ndi ife a bakili tv amene wayamba kunyoza boma ndi ndani chifukwa ifeyo timateteza apm sitimateteza wina aliyense kuboma tikaona munthu wina wake akufuna kuukira apm amene amakhala ndani wa Bakili TV so amayi amenewa azungulidwa ndi maadvisor amene amadana ndi apm maadvisor amenewa akumatuma anyamata kumanyoza nduna za apm kumanena kuti ayi nduna zimenezi ndi zoyipa tamvera kaye mnyamata and moreover anthu amenewa anatuluka dpp ena anaima independent ena anali kwa Nankhumwa mayi Jane Ansah awatenga kukhala ma advisor achite za u advisor osakhala kusokoneza chipani akutuma anyamata pa social media mupange cheki mupeza mapeji amene akuchita sponsor Jane Ansah mapeji amenewa akunyoza nduna za boma mapeji amenewa akunyoza apm amayi anzanga tikhale wothokoza chifukwa zikuonetsa kuti aprofesa atatilemekeza ife azimayi. pa kampenitu amachita kupembedzera aprofesa amatchulidwa kambirimbiri kupembedzera kuti ayi ine ndidzagwira bwino ntchito ndi apurezidenti kungolowa mboma amayamba kudzitukumula ndikumadzitenga ngati iwo ndi purezidenti njira umene kweni authenga chifukwa ngakhale timapeji timeneti tikuchita support kumanena kuti ayi Jane Ansah ndi president wakutsogolo who told you that kunena kuti Jane Ansah ndi president wakutsogolo president wa dziko one president at a time president wa dziko lino ndi professor arthur peter mutharika and we will not change that situation ndipo wina ifeyo ngati amalawi tikunena kuti long live apm apm mwakhala mukufunira zoyipa 2020 kuti ayi chisankho cha 2019 anthu amatiuza kuti ayi apm amwalira apm anakhala zaka zonsezi pa kampeni anthu amanena kuti ayi apm sakuyenda apm this apm that koma apm anawina chisankho ena amachita mafizo 2025 mtawuni ya blantyre anthu amayenda ndikukachita mafizo akuti kampeni